A chairde, le cúpla mí anuas chlúdaigh mé na scéalta ar an stáisiún seo faoi na haonaid dara leibhéal Gaeilge a bhfuil ag oscailt i gCaisleán Cnucha agus i Sligeach. Bhuel, tá dea-scéal eile ó thaobh oideachas dara leibhéal trí mheán na Gaeilge, sé sin go bhfuil meánscoil nua ag oscailt i bPort Laoise an mí Mheán Fómhair seo agus beidh aonad Gaeilge leis freisin. Ar an líne anois ó Phort Laoise tá Aoife Elster, an príomhoide den scoil nua, ag ullmhú chun a bheith oscailte Dunamase College. A Aoife, fáilte go dtí an chlár. Go raibh míle maith agat. A Aoife, an féidir leat beagáinín faoin scéal a thabhairt dúinn maidir le conas a d'éirigh libh scoil nua a bhunú agus agus féidir leat a rá faoi cé chomh sásta atá muintir Phort Laoise faoin nuacht seo? Bhuel, is scéal iontach é do mhuintir Phort Laoise. Tá an-fhás tar éis teacht sa daonra sa cheantar le fiche bliain anuas agus ach go háirithe tá Gaelscoil fadbhunaithe ansin anois, bhuel tá sé bunaithe le beagnach fiche bliain agus tá cúpla scoil nua eile sa cheantar. So tá fás mór ar an daonra agus tá ní raibh aon scoil nua dara leibhéal sa cheantar le fada an lá, bhuel, 50 nó 60 bliain ar aon nós. So, tá Dunamase College, Coláiste Dhún Másc, á oscailt. Bhí sé fógartha i mí na Samhna seo caite go raibh an meánscoil le hoscailt. So, is scoil lán-Bhéarla é leis aonad lán-Ghaeilge mar chuid de mar bhí an- bhí éileamh an-láidir ó dhream na. Gaeilge an cheantair a lorg Gaelcholáiste ach ní raibh na huimhreacha ann le haghaidh Gaelcholáiste iomlán neamhspleách a bhunú. So is tá an scoil ag oscailt, tá an Bord Oiliúna agus Oideachais Laoise agus Uíbh Fhailí mar an phátrún agus tá an Foras Pátrúnachta mar pháirtnéir ionannais ann. So tá an dhá thráigh á. á thrasnú againn is dócha. Is scoil comhoideachasúil é agus is scoil ilchreidmheach freisin so méadaíonn sé go mór ar an rogha oideachais atá ins an cheantar. Tá bhí cúpla cruinniú poiblí againn ó bhuel ó bronnadh an post ormsa, bronnadh an post ormsa ag deireadh mí Eanáir agus bhí cúpla cruinniú poiblí againn ó shin agus tá daoine ar bís, tá tuismitheoirí, tá sí an-áthas orthu go bhfuil, go bhfuil an scoil nua ag tosnú agus go mbeidh, go mbeidh an saghas, an, an ethos is dócha, an aonad lán Gaeilge ann, go mbeidh béim mhór ar an teicneolaíocht agus go, ar ríomhaireacht agus go mbeidh béim mhór freisin ar an test, an Timthriall Shóisearach nua. agus just ar mo, na múinteoirí nua agus go háirithe you know an aonad lán-Ghaeilge ag tarlú freisin. Ba mhaith liom díriú isteach go speisialta faoin nuacht faoin Aonad Gaeilge a bheidh ag oscailt mar chuid den scoil nua. Cé mhéid dalta a bheidh ag tosú san Aonad i mí Mheán Fómhair agus cé mhéid dalta a bheidh ag tosú sa scoil ina iomlán?
Bhuel, tá sé deacair uimhir iomlán cruinn a thabhairt faoin am seo mar tá daoine fós ag teacht chugainn. Fuarthas dalta nua inné agus fuarthas dalta nua Dé hAoine seo caite, so tá daoine fós ag teacht chugainn ach tá, faoi láthair, tá mé ag breathnú, beidh thart ar idir ocht déag agus fiche ag tosnú san aonad lán-Ghaeilge agus idir ceathair déag agus fiche duine ag tosnú ins an scoil Bhéarla, so beidh siad ar chomhchéim. you know, ó mhí Meán Fómhair ar aghaidh. Ansin, you know, ag breathnú ar na huimhreacha, bheadh muid ag súil go mbeadh siad ag fanacht ar chomhchéim ar feadh cúpla bliain and then b'fhéidir i gceann trí bliana nó mar sin go mbeidh na huimhreacha ag dul isteach sa scoil Béarla ag méadú níos tapúla. An bhfuil ainm ar an Aonad seo? Umm yeah, Coláiste Dún Measc. So tá ár éide scoile féin againn agus ár suaitheantas féin agus sin é. Agus ó thús beidh na múinteoirí atá á fhostú againn, beidh siad ag múineadh ins an dhá phíosa so beidh siad go léir in ann múineadh trí Ghaeilge. Umm. trí Bhéarla freisin.
M, An raibh tú féin páirteach san fheachtas ar son an aonaid seo agus an féidir leat níos mó eolais faoin scéal a thabhairt dúinn faoi conas a d'éirigh libh é a bhunú, le do thoil? OK, bhuel, chun bheith macánta, ní raibh mé féin páirteach go hiomlán san fheachtas ach bhí mé ag cúpla cruinnithe a bhí ag an Choiste Bunaithe so bhí an-chuid obair déanta ag an Coiste bunaithe anseo le déanaí, Melinda ach go háirithe agus cúpla duine eile, so agus bhí siad ag bailiú ainmneacha agus a leithéid lena blianta anuas. Bhí feachtas b'fhéidir 15 bliain ó shin chun Gaelcholáiste a bhunú ach níor éirigh leis ag an am ach d'éirigh leis an dara iarratas a chuaigh isteach leis an Bord Oiliúna. So bhí. So bhíos féin, thugas féin roinnt eolas is dócha mar bhí mé féin, bhí mé nasctha, bhí mé ag obair i nGaelcholáiste Chill Dara i Nás na Rí nuair a thosaigh sé mar mhúinteoir mata agus eolaíochta agus bhí mé ansin mar phríomhoide i gColáiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín nuair a d'oscail sé sin i 2014 agus is scoil iomlán nua iomlán Ghaeilge a bhí ansin freisin so tá cuid mhaith taithí agam ar scoileanna nua. So bhíos in ann an taithí sin a thabhairt liom anseo agus bhíos in ann beagáinín comhairle a thabhairt don Coiste ach le bheith macánta bhí an-chuid obair ar siúl ag an gCoiste. Tá's againn go bhfuair siad an-tacaíocht ó Ghaelscoileanna, or Gaeloideachas mar a tugtar air anois, teoranta agus go bhfuair siad tacaíocht ón Foras Patrúnachta. So mholfainn d'éinne a bheadh ag smaoineamh ar dhul i dtreo meánscoil nó iar nó bunscoil nó fiú naíonra a bhunú, dul i dteagmháil leis na grúpaí sin mar tá an-chuid tacaíocht ansin le fáil agus freisin you know is féidir leo sibh a chur isteach leis an líonra Gaeilge atá ann you know fiú chun dul agus comhrá a bheith le daoine eile. bhíos just chun rá ceist a chur ort faoi sin tá chuala léigh mé alt ag rá go raibh tú sa nuachtán ag rá go príomhoide ar an scoil nua Coláiste Ghlór na Mara Luaigh tú go bhfuil Gaelscoil ag Gaelscoil amháin ag an mbunleibhéal i bPort Laoise. Cé mhéad Gaelscoil ag an mbunleibhéal atá i do réigiún, a Aoife, a bheadh an Aonad ag freastal air? Bhuel, tá Faoi láthair tá tá Gaelscoil i bPort Laoise, tá Gaelscoil i Tromaire atá cúpla míle taobh amuigh de Phort Laoise agus tá Gaelscoil i Buiríos Mór Osraí freisin, Gaelscoileanna beaga. Tá Gaelscoil in Éadan Doire, tá Gaelscoil i dTulach Mhór atá sa chéad chontae eile trasna ach níl meánscoil acu. fós so tá seans now go mbeidh muid in ann dul agus daltaí a mhealladh ó shin. Tá Gaelscoil i gCill Dara agus tá Gaelscoil in Áth Í. Now, is dócha an fadhb, bhuel ní fadhb é, an fadhb leis an Gaelscoil i gCill Dara agus an Gaelscoil i Nás na Ríogh agus um an Gaelscoil in Áth Í ná go bhfuil siad níos giorra, tá siad i gcontae eile agus tá siad níos giorra go meánscoileanna eile ach ag brath ar cá háit atá na páistí ina cónaí mar go minic faoin dtuath you know bíonn páistí ag freastal freastal ar bunscoil, áit abair atá na tuismitheoirí ag obair ach d'fhéadfadh siad bheith ag cónaí níos giorra do mheánscoil i gceantar eile. So tá sin, faoi láthair tá muid ag fáil páistí ag teacht ó ehm cinnte ó Chill Dara, bhuel ó Monasterevin agus ó ehm ó Áth Í chugainn you know so tá tá daoine beagáinín níos soghluaiste fán dtuath b'fhéidir ná mar a bhíonn siad i Bhaile Átha Cliath. Um. Tá an-jab déanta agaibh chun an scoil seo a oscailt. Cé hiad na daoine nó daoine eile a bhí ag obair chun an t-aonad a bhunú? Agus, ceist mhór, an bhfuil sibh muiníneach go mbeidh a ndóthain daltaí ag freastal ar an aonad thar tréimhse ceithre bliana chun Gaelcholáiste neamhspleách a bhunú?
Tá, tá muid sásta go bhfuil, tá na uimhreacha an-láidir atá ag dul tríd an an Gaelscoil faoi láthair, an Gaelscoil i bPort Laoise agus tá faoi láthair tá b'fhéidir 50 dalta ag teacht isteach ins an aonad lán-Ghaeilge a d'fhreastail ar bunscoileanna Béarla ins i mbaile Port Laoise but freisin ins an ins an ceantar atá muid ag déileáil leis like is sa sráidbhaile i Timahoe, agus is sráidbhailte beaga atá bunscoileanna timpeall na háite agus daltaí b'fhéidir ag freastal orthu siúd ach tá na tuismitheoirí ag iarraidh an seans a thógáil chun oideachas lán Gaeilge a thabhairt dóibh ag an dara leibhéal nó b'fhéidir nach mbeadh na tuismitheoirí sásta na páistí a chur ar an bus isteach chuig an bhaile mhór nuair a bhí siad óg ach tá siad níos sásta agus iad mar déagóirí so tá So táim lánchinnte go mbeidh, go bhfuil na huimhreacha láidir againn agus le cúnamh Dé osclóidh muid inár bhfoirgneamh sealadach now i mí Lúnasa agus beidh muid in ann oícheanta oscailte agus rudaí mar sin a chur ar fáil agus roinnt bolscaireachta a dhéanamh don scoil chun daoine a fháil isteach. You know, tá na huimhreacha láidir againn. really idir 18 agus 20 ag teacht isteach sa chéad bhliain agus you know nuair nuair a fuaireas an post you know nuair nach raibh aon eolas ag éinne faoin scoil so tá daoine dream an céad an chéad bhliain ag tógáil seans ach beidh na daoine an bhliain seo chugainn agus an bhliain tar éis in ann

cupla ainm agam but i ndáiríre má tá sé ceart go leor leat gheobhaidh mé an liosta den Choiste Bunaithe agus tiocfaidh mé ar ais chugat is féidir liom é a sheoladh chugat mar ríomhphost nó rud éigin. Sin go breá, yeah. Just chun teacht go dtí deireadh an agallaimh, a Aoife, an bhfuil teachtaireacht ag an deireadh agat faoi Dunamase College agus ar an éileamh ar Ghaeloideachas i bPort Laoise agus dar ndóigh in Éirinn? Go ginearálta, dár lucht éisteachta, just teachtaireacht dár lucht éisteachta. Bhuel, is dóigh liom go bhfuil sé fíor thábhachtach go dtuigeann daoine gur teanga beo í an Ghaeilge agus gur féidir linn oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar siúl ag an meánleibhéal, ag, you know, ag tógáil isteach na hábhair nua go léir, sin dóigh liom. Tá bhí ar tarlú. Ag tógáil isteach na hábhair nua go léir agus an teicneolaíocht nua go léir an rud a bheas ar siúl againne ná bheidh muid ag cur ní bheidh muid ag baint úsáid as an iomarca téacsleabhar ach beidh muid ag cur ár ábhar foghlamtha ar fáil ar líne. Agus tá feachtas nua ag an Rialtas i dtreo scoileanna Gaeltachta but tá muidne ag iarraidh rud mar sin a dhéanamh go neamhspleách agus cabhraíonn sé sin le na daltaí mar uaireanta ní bhíonn na téacsleabhair nua na hábhair nua ar fáil sa Ghaeilge, you know, comh luath agus gur féidir, so is féidir linn kind of é sin a dhéanamh agus tá muid chun bheith ag úsáid, you know, na modhanna múinte is is nua-aimseartha agus um an, you know, an foghlaim is nuálach, tá muid chun é sin a fháil trí mheán na Gaeilge. Tá scoileanna á dhéanamh cheana féin but tá muidne chun é a dhéanamh freisin agus is dóigh liom go mbeidh sé suimiúil do tuismitheoirí, you know, just feiceáil gur féidir linn, go bhfuil muidne chun bheith suas ansin chun tosaigh.
Just as barr mo cheann, a Aoife, an mbeidh sibh ag múineadh an ábhar Gaeilge nua don Ard, don Teastas Sóisearach Ard? Beidh, beidh, toisc tá an aonad againn agus an scoil Béarla so beidh muid ag múineadh, tá go, Mar sin, tá dhá ábhar Gaeilge ag tosnú linn nua i mbliana ins an Sraith Béarla beidh muid ag déanamh an córas do na scoileanna lán-Bhéarla, ins an Sraith Gaeilge beidh muid ag déanamh an córas do na scoileanna lán-Gaeilge now ins an. Is dócha ní bheidh an scrúdú béil ar siúl don Teastas. sóisearach a thuilleadh ach an rud a bheas ar siúl is dócha ná beidh níos mó saibhreas teanga ar siúl go háirithe do na daoine agus saibhreas litríocht agus stuff do na daoine trí Gaeilge, but rud an-suimiúil faoin faoin sraith nua don dhá grúpa ná go mbeidh muid ag breathnú ar an cúlra cultúrtha áitiúil agus ag breathnú ar ghnéithe den chultúr Gaelach áitiúil agus is dóigh liom gur rud iontach é sin chun snaidhm a a chur idir an teanga agus an ceantar ina bhfuil muid, mar níl muid i gceantar Gaeltachta ach tá suim mhór in sa Ghaeilge in san ceantar, tá suim mhór sa cheol Gaelach sa ceantar agus tá suim mhór sa damhsa in san ceantar so tá deis againn más mian leat an cultúr sin a thabhairt isteach agus a thabhairt isteach sa scoil tríd an Ghaeilge agus tríd an chúrsa Gaeilge nua don Teastas Sóisearach.